ndewonụ ụmụ igbo niile aha m bụ maazị cms onye nọ m n'akụkụ maazị akamtụ bụ afọ m otu a ka ọ dị ihe unu na-egete ụbọchị nke taa bụ igbo cnn anyị si n'ime ọhịa na-ewetara unu akụkọ a ngwa geenụ ntị ma nụ isiokwu anyị aba na ụzọ ọjọọ ụzọ niile nọ n'ala aba aghọgo osimiri jọdan ndị bi n'ala aba ebega akwa na-ayọ gọọmenti ka ha bịa nyere ha aka ka nke a na-akpọtụ ndị nta akụkọ anyị mere ka anyị mara na e nwere ọgbara mmiri pụtara ọhụrụ na Aba ndị bekee kpọrọ ocean ọgbara mmiri ndị a gụnyere Osisioma riverine area nke gbakwunye river Niger Obohia shipping river line nke na-enyere aka maka ịtụbata ngwa ahịa site na mba Indonesia Port Harcourt Road Beach ebe ndị ara na-aga asa ahụ ma ọ kụọ 5:30 ndị akụkọ anyị mekwere ka anyị mara na ụzọ niile adịgo mfe maka ịga South Africa maka na enwego ọgbara mmiri uhie pụtara ọhụrụ a na-akpọ Ehi Road International River Line Nigeria Limited ndị egwenụ enyi ihe kọrọ mere eme ọ gwadịrị ya iji mana o meghị eme kọọ nke gị biko nwa mmadụ na-aga ahụ fọwọ ụmụ nwaanyị na-ama ụmụ nwoke beelụ otu nwa agbọghọ ndị nke a na-akpọ Slay Queen ewerele beelụ magbuo otu nwa okorobịa ma manyụnyụọ ya anya tụfịakwa mgbe ndị nta akụkọ anyị na-ajụ nwa amadi a otu o siri mee o kwuru sị na nwa agbọghọ a dị mbụ amabu ya beelụ ya ọ na-edi ya mana na nke ikpetemazụ a ọ mara ya bụ beelụ ma majie ya olu aka ifuru that girl nwụrụ that girl ọkụ ala mmụọ ife mmemme ya ife mmemme ya ife aja bịa ogologo ala mmụọ ndị nta akụkọ anyị gara n'ihu ịgba nwa agbọghọ ajụjụ ọnụ n'okwu ya ọ sịrị n'olu dị nro o nwekwaranụ oke beelụ m mara ya na ọ wụ ka o nye m ordinary 300,000 ka m were zụrụ brazilian hair Hmm, ọ- o chineke nna chukwu akpọ ụmụ nwaanyị ọkụ n'obodo anyị Onwe- onwe mmadụ bịara. na-aga. chukwu ya akpọ nwaanyị ọkụ n'obodo anyị bịara chi akwa anyị gara n'ihu ịhụ onye isi ndị stingy boys association onye nke aha ya bụ maazị aka wụrụ awụ n'iwe ọ sịrị na ihe a bụ ọnwụ onye nke atọ n'otu ọnwa a na otu ya Ọ gara n'ihu ibo ya ndị Sweet Boys Association sị na ọ bụ ha butere ha mmechi ihu nke a. Otu onye n'ime ndị Sweet Boys Association sị na oke okwu adịrọ n'ụka mgbede. Ego ole ka o ji? How much is the money? Maazị aka wụrụ awụ gara n'ihu kpọkwuoro gọọmenti obodo a gwa ha ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka tupu ọnwa Disemba na-eru maka ozu ọzọ ịda. Nna ihe nke a gwụrụ m ike o. nke jọs gwụ m ị mana nke gwụdị iwe m niile na ihe a wụ n'ọma provost ndị Stingy Boys Association a na-ekwu okwu ya mere jiri n'otu ịdị nne gị ịdị ka ọrụ aga m emekwa gị ọ dịkwara m easy ọ dịkwara m easy dị ka eriri ọkazị na na-eri nri ndị be anyị ndị egwu nụ ọ gwụna ka ọ ha ya n'ụbọchị nke taata echefuna na ọ igbo cnn ebe akụkọ dị ire sọskraịbụọ na youtube channel anyị chineke akpọ gị ọkụ enyia bịa ka ebe a pụọ maka na m anụ ụda agwọ agwọ ma m na anụ ụda agwọ bịa bute bute antena ka ebe a pụọ ọ dịkwa egwu